ọ bụrụ na ife a ga-eji ofu obi wee mee iburu afịa niile buda anị Igbo ga-abụ ife magburu onwe ya n'ihi na ebe anyị nọ anyị gwa gị afụfụ anyị na-ata n'aka ndị nwe obodo a ị gaghị alaiki ịnọ Lagos ịbịa dịka ihe dịka ofu ọnụ shop ụfọdụ n'ime ofu ọnụ shop nọ n'ime ebe a nọcha na 1.something million ọ bụrụ na ihe dị ka na anị be anyị ka anyị nọ anyị ma na mgbe anyị batara ebe a maybe 15 years ago shop enweghị nke karịrị 35,000 mana today taa ihe shop nọzi na ya bụ ihe mmadụ enweghị ike ime ya and not only that ọ bụ sọsọ ya ụdị ihe mmapụ obi anyị na-enwetagasị n'aka ndị nwe obodo mgbe ụfọdụ a na-agwa gị na Igbo ya-ana ana nke a eme nke a ọ ka mma na anyị nara na be anyị debesịa ụdị ihe ndị a ana m afụta ya as ihe bụ mmadụ echeghị echiche ọfụma mgbe a na-eme ya ọ bụrụ na m so ma ọ bụ na m agbagotego n'ụdị ọnọdụ nnọkịta mgbe a na-arụ ụdị ahịa akaraghị m ekwe ka arụsị ụdị ihe ndị a n'obodo ọzọ kedu ihe bụ mmepe a na-enwe n'obodo ọ ụdị ihe a na-emepe obodo ọ bụrụ na anyị were ife a wena na anị be anyị ama m na ihe niile na-atụ akpụ ụkwụ ma ọ na-atụkwa ụfọdụ ahịa dị iche iche bụ ndị Igbo na-atụ ya so ọ bụrụ na anyị buru ụdị ihe a budo n'ana Igbo ebe ma ebe ọ sọ gị nọrọ ị ya-agbadata ana Igbo bịa were ya i recha nke ị nwere ịfụ ha ọzọ ma gbadata ana Igbo ọsọsị debe ihe n'ime mmiri ya jee chọọ onye ahụ jee gote ya ee ama m na e nwere ndị si ugwu Awụsa eje Ọnịcha eje azụ ahịa ma ya fọzi ụdị ahịa dị otu a mana ihe o ji dị ka ọ dịara easy bụ na um, ebe a na-agba ngwa ahịa bụ wharf dị nso ebe a uh, yes ụlọ mmiri mana anyị makwa na ụdị ihe dị otu a edezie nke dị na Port ọ ya-enyere anyị aka rinne wee bụrụ ihe magburu onwe ana m akwado na ọ ga-abụ ife dị mma na ọ bụrụ na ahịa niile gbadaba anị Igbo Ah, nke anyị bụ nke anyị Okay, mana ị feel na ụzọ afịa na-azụ here ọ ga-abụkwa the same thing that side ma ọ bụ na onye ọbụla anakọta at once ok ok ok for that one uh, ọ ga-adị more better self because people ga-abịa there well well anyị na-adị ya develop ebe a gị well well Uh, ma ndị ndị ọbụla na-abịa here azụ anyị ga-esokwa anyị gbadabakwa that place ije patronize ya ịghọta so ọ ga-akakwa mma self you understand me ife anyị ji fụ onwe anyị ebe a today bụ ka obodo si wee dị mana anyị gbadaba anyị na-emekwa ya ma ebe ọbụla onye si azụ ga-achọrọkwa anyị bịakwa ebe a anyị nọ wee mie that is one thing to do ya Thank you so much, sir.
ị jụọ m m ga-asị gị na otu anyị nọ na anyị nọ n'obodo ndị ọzọ na-eme business but na ebunakwa ya be anyị na ọ ga-abụkwa ihe dị anyị okay because n'obodo anyị nọ ụgwọ a na-akwụgodo ebe a dị too much ọ bụrụ na anyị nọrọ nso be anyị wee na-eme business a ọ ga-enyekwa anyị more gain ọ bụgo sọ ụgwọ ụnọ anyị na-akwụ at least nọrọ be gị nso wee na-emekwa the business so ọ bụ na na na ndị Igbo anyị kwekọrịta eburu afịa otu a na-ebuga be anyị na-eme ozigbote ihe dị okay bụrụkwa progress to ndị Igbo anyị so ọ dị very very okay ma ebuna afịa na Igbo be anyị wee zụba mebe the business ọ bụrụ na anyị ncha gbakọta aka ọnụ na once ehe ofu ihe ka ọ ga-abụkwa ebe a because na onye ọbụla nọ ebe a na na Igbo mebekwa the business otu o si aga ebe a ka ọ ga-esi na-agakwa na Igbo anyị because na anyị ncha nọ ebe a mana ọ bụ na ọ bụ na some na some anarọ ị ghọtago ehe ọ ga-emezi ọ ma na-agacha ọfụma but ọ bụ na onye ọbụla agbakọta aka ọnụ anyị ncha gbadaa be anyị mebe the business ọ ga na-aga ọfụma na-aga ọfụma ọfụma ị ghọta ekene m n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwoke a ji eje gbaa ụmụnne anyị ajụjụ ọnụ ndị nke nọ na mba wee jụsịa ha ụnụ nụrụ ife ha kwugasịrị ana m asị ka ụbọchị taa mara onye ọbụla mma obere ife m chọrọ itinye ebe a bụ ee ana m echeta ofu ikpe ebutere m ọ bụrụ maka ofu onye zụcha nwaanyị n'akwụkwọ wee sị ya ka ọ gbagharịa obere oge ka ọ bịa mee ego n'isi ya ka ha wee birizie ọ nọ ebe ahụ onye ọzọ bịa mee ego nwaanyị wee lụrụ nwaanyị o wee bute m ikpe a na-ekpesara m sị m na enigwe ya ekpudo ụwa na ana ya eri mmadụ m sị ya nya were ya nwayọọ ka ife na-esenụ ọ sị o ji wee zụcha nwa na akwụkwọ onye ọzọ bịa mee ego m sị ya na onye mere ego nwaanyị nwe nwaanyị nke ọzọ bụ ọyị ka unu mere ndị Igbo kwuru okwu sị na ọyị eketa nwa ife eji wee mee ọyị naa n'iyi nke a furu ọhịa ka ife na-abara mba ego ole ka eji eme ego nwaanyị ị ya-eji sị ya nya chere ị zụọ nwaanyị na akwụkwọ zụchasịa ya ọ bụrụzi ime ego ị ya-eje kụọ aka n'ụzọ gbanye ya iyi ka onye ya aka ị sị ya cherekwazie ka i je gbagharịa onye ji ego bịa mee ego nwaanyị kpọrọ nwaanyị onye mere ego nwaanyị nwe nwaanyị ọ bụrụ ya bụ na onye a ghọgburu ka a gbara maka ọ na-abụ ọkpara akwụ kparụcha akwụ onye nwe ogbe akwụ eburu akwụ ya ọ bụrụ ya bụ ife a na-ekwu na agbara aka na-azọ ana onye ji ji ana-akọnye kedu ihe m na-akọwa ụmụnne m ihe m ji wee bịa bụ ee ife ụmụnne anyị kwuru na ọ dị mma ka ebunata ahịa niile a na-azụ n'ala Igbo ọkwa ụnụ ma na mbịara mbịara ada abụ eze n'obodo onye ọzọ onye ọbụla kụrụ flower na be mmadụ onyinye ka o ji wee nye landlord ya onye ma ceramic tiles na be mmadụ ọkwa anaba aghara ka ọ ma nna anyị Ojukwu kwuru ife a 1999 mgbe ọ bịara imeghe ASPAMDA wee sị ewu kwenu nna anyị Ojukwu ewu kwenu ife ọ kpọrọ anyị oge a bụ ewu onye ka nna anyị ukwu a na-ekwu na ọ bụrụ na ọ ma na ọ bụrụ na ọ nọ oge a na a ka họrọ ịrụ afịa nke nna anyị Ojukwu kwuru nkọ wee ruo tata rukwa echi o nwe ndị ka na-akpọchi ntị ndị money miss road ndị inherited landlord kedu ife m na-akọwa na ene ebe a na-agwụ na Lion Business Park egede siri na nee ya o teena m mabara ọkwa ya anyị abago na agbata ọzọ 2000 hectares of land nee ya ewepụtago new design of warehouse 40 square meters na nke m na-agwabu unu mbụ residential estate ya ebidogo almost 300 and something buildings kịta ka a na-achọ ibido lụba a na-arụ ebe 7000 shops out of 22000 phase 1 kedu ife anya ama afụ ebe a ọ 5 star hotels a na-achọ ịrụ 5 ka ọ concrete roads a na-arụ ebe a ka ọ shopping mall ka ọ exhibition center ebe anyị edebe all the factories na ebe afịa ha na-arụ ebe anyị edebe the sample ife anyị sere ebe a na ife anyị na-arụ ebe a bụ na dubai na china ka anyị fụrụ wee see nke ka ya mma ugboro ịnọ ka e se master plan ebe a wee nweta ife anyị chọrọ na ndị mmadụ ka ha na-elute n'ike n'ike e nwere special promo nke a na-eme kịta ebe ha na-achụ almost 5 million nọzikwa 3 point e bepụrụ ya nnukwu ego 1 point something million obere ụgwọ ka ọ ya abụ ị kwụnye ị kwụtọpụzie nke fọọnụ obere ụgwọ kpọọ n'ekwentị a ka e tii gị n'ife a na-eme 2000 hectares of land Lion Business Park na-ekwu ya anyị ji wee na-ekene gọvanọ Peter Mbah na ụzọ pụrụ iche maka ịkpọta German consul general o wee bịa ebe a tikata mkpu wee sị na ha afụgo second base na Lagos adịgo overcrowded ha wee na-achọ ebe ọzọ ha ya arụ factories mbụ ndị German nee ya ị ya afụ ebe anyị na ha nọ ha sị na ha enwetago ife ha na-achọ ka ha jee gwazi ụmụnne ha factories a na-achọ ịrụ ebe a nke ndị nọ anọ kịta ndị wee goro ana for factories dịgoro ebe 20 something warehouses na-achụ 40 something ewepụtazie new design warehouse 40 square meters ife niile e gburu ya na ntụ mmiri dị na 9th Mile the best water so far ọ nya ka e ji nwee ma breweries ma Aqua Rapha Mbaka so many things just one pole from main road ife a bụ na 9th Mile ka ọ dị n'Enugu steeti just one pole from main road kedu ife ị ka na-eche 2000 hectares of land afịa niile dị na the whole Nigeria na mba ụwa niile ebe ndị Igbo na-azụ ahịa ebe a ya aba ha 2000 hectares ọ bụrọ acres hectares wụ millions of plots ọtụtụ ndị batara ebe a as genuine responsible agent jụọ ha ha ncha niile na-cash out ị kpọta mmadụ ozugbo e nye gị ife ruru gị anyị ada akọ stories kpọọ n'ekwentị a ma investors ma ndị agents ka anyị kọwalụ gị ife a na-ekwu ọfụma mana o nwere ife dị ju afọ dị na ya maka akụwago m akụ ebo nsugbe afụbọkọ m akụ ebo nsugbe na mbụ mana a na-akụwa ya kwa ụbọchị akụwago m ya kịta kpọọ n'ekwentị a ka anyị tii gị n'ife a na-eme Lion Business Park 2000 hectares of land ebe a ya enwe Lion Square a na-enwe night life a ya enwe exhibition center world class hospital world class school three different structures ka a ya enwe na residential estate a ya enwe bungalow a ya enwe block of flat a ya enwe duplex ụmụnne m ọ ya adị egwu nee the quality of roads a na-arụ ebe a lion business park na access road a lụrụ ọfụ nee ya gọvanọ na-achọ ime asphalt izuụka one ma one na-abịa abịa lion business park ife a bụ afụbeghọ na mbụ ife afụbọhọ na mbụ na-achọ imenụ ife emebọhọ na mbụ na-achọ imenụ lion business park enwere ebe enwere amusement park na the whole south east ma ọ bụrụgoro ofu ebe tinapa ahụ na cross river ebe ọ na na-ada ụda na naijiria ọ bụrụ obodo ndị ugwu ọ bụrụ obodo ndị ofe mmanụ nke a bụzi n'ana igbo ka ọ na-eme n'anị igbo ị na-achọ ka a kọọrọ gị akọọrọ ọkwa ofeke bụ onye amarọ mgbe e kere nkụ ụkwa lion business park ụmụnna anyị gbara ajụjụ ọnụ na-asị na ọ dị ka ha buru afịa nata nee ya na a na-arụ ya afịa niile a ya ebute ebe a ya enwe zone ife ọbụla a na-ele n'ụwa bụ marketable commodity a ya ele ya ebe a sọ ife a ma ele ebe a bụ anụ mmadụ ya na mkpụrụ mmiri a ma ele igbo ebe a ọgwụ ike a ma ele ya ebe a enwere ife dịka ọgbọ na-eche agụ ebe a ịbata na the whatsapp group ndị ị ya afụ ebe a will humble you enwere factories here enwere warehouses enwere buildings enwere shops bigger sizes nee ya na mmadụ ịtọ gbatịrị aka ebe a ha akọbachara ya mmadụ ịtọ ndị alaba na ndị trade fair bata ebe a na-eti mkpu sị na nke a bụ ebe ya abụ ịkpọnye afịa emesapụ ahụ lion business park kpọọ ndị god's agenda production n'ekwentị ka anyị tinye gị n'ife a na-eme